Viewers around the world, you are watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. Anyị nọ na obi ụmụnna nwezuo akụ Ogbuefi ụmụnna nwezuo akụ ah, ọ chọrọ ije mgbaru taa na nke Kelechi Ezeike ka anyị mara ihe ọ chọrọ ije eme na nke Kelechi Ezeike Ekezie sorry Ekezie Kelechi Ekezie Kelechi Ekezie ah, ụmụnna nwezuo akụ ee kedu ebe ị sị ị chọrọ ije taa iji kpọkọọ ọha na eze nọ ebe a Ihe m ji akpọkọ ọha na eze bụ na nwa be nka mma ahụ bụ Kelechi Ekezie agwa m na ọ na-akwa mama ya taata m wee sị na m ga-akpọ ndị enyi na ndị ikwu na ibe ka aje were ya ọnọdụ aje were ya ọnọdụ maka na ọ ụmụnna malitere nwezuo akụ gidigidi bụ ugwu eze maka na nwa be m ọ maazị ndara enyebu nne ma Chukwu ha gozie ya ya nọ na mma ya nọ mma ana ochekwukwere since aha ihe ji wee dịrị ya mma Eh, maka na a sị na ahụ metụwa aba ya ka eji ama nwanne na ọ ya ka a ji wee sị na taata na anyị apụta n'igwe ka a jere ya ụgbọ akwa udodi afụrụ m ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-eso gị eje ije anụwa and eh, nweburu oge ọ ga- ọ ga-emetụ kịta anyị hụrụ mmadụ dịka eze ka Igbo na ndị ọzọ Ọ, anyị ma na ọ bụrụ ọ bụrụ iji ihere ka a na-eje ihe a na ịkpụ ihe dị ka efi were eje ya bụ ije Ụmụnna nwezuo akụ. nwezuo akụ Ah, anyị na-eje eduju ụmụnna nwezuo akụ na nke Kelechi Ekezie agbata obi onye bụ nwanne ya ịghọtago Amụ, mmụọ bụ eze ka Igbo eze Chukwu ji ekwu eze chi na-ekwuru ọnụ ya eze nna nyere ugo eze dike na mba ala n'azụ Eh, were kpọrọ onye okike Eshobatunya. eh, Prince Chidibest eze egwu ekpiri ndị Igbo niile ka anyị wee

achọ egbutu mma ha sokwu were bịa ka anyị dujuo ụmụnna na ya bụ njem ka anyị na-eje John nọkwa onye amụma the John the Baptist ọ nọkwa ya Mm, ọ ya chekwa akpa m ụbọchị a mụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya Etu a ka ọ dị. Em, Alụsị ọgbatonya. ah, Ezeugo Ah, mgbadike. Ezeugo anyị wee na-asị ụmụnna nwezuo akụ ka m na-ewere o gburu ehi a na-ahụ efe n'aka nke anyị ji eje ebe anyị na-aga with ego ehi aha nwunye dị ebe a cash not by check cash so with ụmụ nwaanyị ndị ọzọ niile ga-eso anyị were gaa na ya bụ ụlọ akwa Ogbuefi ụmụnna nwezu akụ ose etigoni ee nwa obele oge anyị ga-azọli ije nna ahụ ka anyị jee ozi na nke nwa be gị udo Viewers around the world, you are watching live on Planet TV. Ogbuefi ụmụnna nwezu akụ na-eje mgbaru n'oge a na nke Kelechi Ekezie

and well wishers are here for condolence. Abiko ndị nna gị ata Mr. Onyechukwu Ezeago Ogbuefi ụmụnna nwezuo akụ ya na ụmụnna ya na ikwu na ibe na-abata i lepụ anya ị ga-afụ yes

Ah, yes, a sị ife agbara aka ejiri ugo wee nye ya ụmụnna nwezuo akụ atụbụ dịka n'iwe egwu ezigbo mmadụ anyị kenere unu ọ bụrọ obere mmadụ na abụrụ gadi ụlọ ụlọ ọnwụ jiri Ogbuefi adị eji Ogbuefi na nkịtị ị ghọtago ife ọ bụ anyị kenere gị Chudi Best ana m anụ ka ọ na-ada yes ụmụnna nwezuo akụ mana ị ga-achị eme ya achị maka ihe a na-eme adịghị ovele sir ekenere unu ọ dịghị ofele o ji provision eme ọgọ ezigbo mmadụ ị karịrị obi ikote ị karịrị ihe ị na-eme and onye ọbụla gị na ya kwụ bụ nnukwute mmadụ ka gị maka agụ na agụ na agụ na-ayị ọyị ị ghọtago yes ọ ka e si eme ihe ee ịntanetị ịntanetị akwa nnukwu mmadụ ka ebe obodo amaghị ihe nwere mana ama m na isoro odogwu nwuchu jide ebube agadaga ekene gị onye nwe ga-akwụghachi gị ka ọ dị olee ebe a ga-enye ha ọnọdụ tinye ha ọnọdụ ebe chara acha ije ha amaka agadaga ogbuefi na ihe ndị ọzọ si ka ha ji wee bịa ọ bụrụ mgbado ụmụazị so ụmụnna nwezu aka kenere gị anyị kenere gị daalụ daalụ